asilamɛw su in na ani nin waati in na kɔlɔnjɛba yan an bɛ ala fo siga t'a la ka ala barika da k'a waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan ni muhamadu don salalahu taala alayhi wa salam ka sɔli a so denkɛ sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔw ah. an ka limamu kɔlɔnjɛba dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ a bɛɛ ye o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka faama bondaw ye k'u fo k'u tare u y'an bonya u y'an kɔrɔta u sara bɛ ala bolo alahu akubaru batigi bolo o kɔfɛ mɔgɔw caman nana minnu bɔra fo côte d'ivoire ka na an kunbɛn nin kɛnɛ in kan yan alahu akubaru an ka foli bɛ nabaga bɛɛ ye bi an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'a bɛɛ segin hɛrɛ la ami ami ami ami kuma jan wɛrɛ tɛ yen ayi ayidara nana an ka dugu la a nana an ka dugu la ɔhɔ wajuli ko tɛ ayi ni si dɔɔnin bɛ yen ɔhɔ n'an balolen don an b'a lajɛ ka to ka boli boli tiɲɛ ka gɛrɛ kanu ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ɲɛ na siga t'a la nɔntɛ an tɛna foyi fɔ bilen min ma fɔ ka ban ala ko man ca o ala ko man ca o la nin kɛnɛ in kan n bɛ hakɛto ɲini u ka jɛn n'a ye n ka ansaruw fo siga t'a la jamiya kɔlɔnjɛba yan bi a n'a lamunu bɛɛ n b'u fo alahu akibaru u ye foli minɛ n b'u fo k'u ye so jɔ la la alahu akibaru k'u ye misiri jɔ n t'u fo o la alahu akibaru n b'u fo de ko tiɲɛ na u y'u karamɔgɔ labato alahu akubaru o ye tiɲɛ mɔgɔ n'i ko i bɛ fɛn o fɛn fɛ ni mɔgɔw ma i sen karilen ye yen u b'a ye k'o tɛ bɔ i da kɔnɔ tiɲɛ siga t'o la mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn fɛ mɔgɔw b'a dɔn siga t'a la o la kɔlɔnjɛba bi mɔgɔ o mɔgɔ ye kuma ta an ka mɔgɔw la mɛriw mɛri caman tun bɛ yen mɛriw ye kuma ta u ko u b'a fɔ n ɲɛna kɔlɔnjɛba ansaru bɛ baara min kɛ kɔlɔnjɛba bɛɛ ye a kafiri n'a silamɛ siraw dilali u joliw dili dɔkitɛrisow la dɛmɛ donni u ɲɔgɔnna wɛrɛw ma o kɔfɛ an ka karamɔgɔw y'a fɔ dugutigi ka mɔgɔw y'a fɔ hali su in na an bɔra dugutigi fɛ ka se yan de u segira o kuma kelen de kan ne ye nin de fɔ ansaru ye n'a ko a ye silamɛ ye silamɛya tɛ an ye mɔgɔw dege laada min na an ka taa misiri kɔnɔ ka kule an ka jalamuguba meleke i yele yɛrɛ natɔ u b'a fɔ ko nin ye mɛlɛkɛw natɔ ye la silamɛya tɛ nin ye o la la la la la la silamɛya ye ala danaya o kɔfɛ baara ɲuman diɲɛ bɛɛ ka nafa nin ye kira n'a ka sahabaw sara nin de kan kira n'a ka sahabaw sara nin de kan anw ye silamɛya kɛ baarakɛda de ye n'a fɔra i ye silamɛ karamɔgɔ ye kaban e kɔni b'i sigi sa non non non non n'i ye silamɛ ye a bɛ daminɛ e yɛrɛ la hɛrɛ ka bɔ e la ka bɛɛ labɔ bɛɛ kumana bi yan dugu in na n'o ye kɔlɔnjɛba ye ka bɛɛ kumana ka ansaru tanu minnu kumana ɲamakalaw tɛ o hɔrɔnw de don mais min kɛra u y'a fɔ alors an ye nin de fɔ ansaru ye n'an ko an bɛ ala n'a ka kira ka sira kan fo an ka nafa ka se bɛɛ ma bɛɛ ala ka jɔn bɛɛ kafiri t'a la silamɛ t'a la kerecɛn t'a la a bɛɛ de y'an fa adamadenw ye anw ye nin de fɔ wa ala de ye nin fɔ ala ka kira ye nin de fɔ n bɛ ansaru fo n wasara kɔlɔnjɛba yan n taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɔra kayi sisan kayi karamɔgɔ bɛɛ u ko ko n ka ansaruw fo u bɛ min kɛ kayi u da don n'an na alors n'an nana o ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ yan o b'a yira min fɔra a faamuna a y'a cɛsiri dɛ silamɛya ye baara de ye a ye kuma to kumatigiw bolo alako bilara pewu mun tara fadenya hasidiya n'o donna diinɛ kɔnɔ dɔrɔn c'est fini o de kɛra ka diinɛ ta bi mais ala ɲɛ b'a bɛɛ la ala ɲɛ b'a bɛɛ la ni ne ka taasira tɛ an mago tɛ taasira si la an b'i bin cogo o cogo an b'o fɛɛlɛ tigɛ ali izatu lilahi jami'an bonya tɛ jɔn bolo o ala yɛrɛ de ko ko bonya bɛɛ bɛ ne ala bolo ni maa min ye n ja n b'a d'o ma ala ye min kɛ jɔn bɛ se k'o bali i b'i yɛrɛ sɛgɛn ne fɛ ka mun fɔ a kana taabolo kɛlɛ a kana taabolo juguya minnu k'u ye sunamɔgɔ ye minnu k'u ye wahabiya ye minnu k'u ye tarabiya ye tijaniya kadiriya sazaliya diinɛ taasira bɛɛ a y'a bɛɛ bonya kɛlɛ t'an ni nin si cɛ ayi kɛlɛ tɛ yen a tɛ yen han kana miiri ko dɔw bɛ kalo kalo k'a la olu tɛ diinɛ yɛrɛ la a sɛbɛ sɛbɛw bɛ yen minnu bɛ siran ala ɲɛ i t'olu ka manamanakan mɛn jugu t'aw la dɛ la ni jugu min b'a la setanɛ don ne ye nin de fɔ karamɔgɔ ye walahi mais ni sɛtanɛ ye dusukun sɔrɔ a b'i fili i yɛrɛ ma n'o tɛ anw ka diinɛ na e fa y'a sɔrɔ ten o yɛrɛ fa y'a sɔrɔ ten an yɛrɛw nan'a sɔrɔ ten an tɛ se k'a bɔ ten o fo karamɔgɔw ka nin de faamu diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ n'i ma nin faamu dɔrɔn i kafirilama de bɛ sa o ye jumɛn ye e bolo e ta de ye tiɲɛ ye hani'an lak i ka tiɲɛ b'i bolo o minɛ mɛ yanni i ka wolo i faw tɛmɛna yan k'a sɔrɔ wahabiyaw bɛ yen hali bi u bɛ yen k'a sɔrɔ sunamɔgɔw bɛ yen hali bi u bɛ yen k'a sɔrɔ tijaniyaw bɛ yen hali bi u bɛ yen k'a sɔrɔ kadiriyaw bɛ yen hali bi u bɛ yen o tuma na ni aw nana aw minnu bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i ka taabolo tiɲɛ ye min ye ni e yɛrɛ bolo o ye tiɲɛ ye i b'o fɔ mɔgɔw ye mɛ i nana min sɔrɔ yen o fana bɛ ka k'a ta ɲɛfɔ n'i ye dulɔki bɔ k'i b'o kɛlɛ i tɛ se ayi i tɛ se i bɛ sa k'a to yen tɛ a bani alahu akubar nin ye wulibali ye o de la ɲagami ɲagami setanɛ ka minɛ bolo fɛn o fɛn donna nin diinɛ in na an y'a bɛɛ bara ci siga t'o la ka bara ci gansan tɛ dɛ an bɛ min fɔ karamɔgɔ de tɛ ala ka dugukolo kan min bɛ se k'a yɛlɛma a tɛ a tɛ ayi n'i y'a mɛn ayidara kɔni fɛ ko a y'a fɔ tan a minɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔ k'a tɛntɛn ka cɛncɛn bɛɛ bɔ a la o kuma de ayidara b'a fɔ parce que mɔgɔw ma se ka min faamu anw ye kalanba kɛ moi je suis docteur oui mais bisimila o ye nafaba de ye e sera ka kalan ka kɛ dɔkitɛri o ye fɛnba de ye o mɛ porobilɛmu ye jumɛn ye ne ye nin fɔ aw ye ale ye dɔkitɛri ye matematiki de la a bɛ mati dɔn kojugu y'a dɔn mɔgɔ min ye dɔkitɛriya sɔrɔ matematiki la e maa min n tɛ dɔwɛrɛ dɔn fo e b'i ka tiga jirannen feere la e n'o ye jatekɛ ɲɔgɔn ye wa. ayi a tɛ jatekɛ ɲɔgɔn ye. ɔ mɛ n'a n'a ka dɔkitɛriya sera i ma i ka marabaatiga kɔrɔ. ɔhɔ. i ko duuru. n'i y'o fara duuru kan. ɔhɔ o ye tan ye. siga t'o la. e kɔni bɛ marabaatiga de kɔnɔ e na se ka jate kɛ o. ayi mɛ duuru ni duuru o ye tan ye koyi. siga t'o la. dɔkitɛriya tigi fo ka sa.

anw ye baara kɛ n'o ye o rɛgili ko cogo di la taqul ma la ta'lam wa in qalla ma ta'lam kayida ko kana foyi fɔ i tɛ min dɔn hali n'i ka dɔnni ka dɔgɔ kana fɛn fɔ i tɛ min dɔn dɛ hali n'i ka dɔnni ka dɔgɔ o tuma na i ka dɔnni dɔgɔya ko i ka dan yen min b'i ɲɛ ko i k'o to yen i bɛ min dɔn ko i ka dan yen yɛlɛmɛ cogo t'a la asilamɛw ne ye nin fɔ siɲɛ caman silamɛya sirilen tɛ kalan na n'a kun sirilen o la dɔrɔn ala tun b'a fɔ ko karamɔgɔw de ka kɛ silamɛ ye mɛ kuranɛ ko ko an bɛɛ ka kɛ silamɛ ye an bɛɛ o tuma na ja kalan ko tɛ bilen o ko tɛ faamu de don faamu de don parce que ne ye nin exemple fɔ siɲɛ caman ni ne ko nin jama in na kɔlɔnjaba ya bi ni ne ye dɔ wele sisan n ko e kalannen don ee ne ma kalan dɛ ayidara e ma kalan o ye muso dɔ ye sa o ko ale ma kalan n ye cɛ dɔ fana wele o ko ee ne ma kalan dɛ ayidara mɛ a kalannen don siga t'a la ale bolo ne bɛn'a fɔ a ka arabukan de fɔ ne bɛ n dɛn n'a ye n ko muso e ma kalan ee ne ma kalan dɛ anw ma don kalan na o n b'a fɔ a ɲɛna ne ko e b'a jɛnɛya bi bɛn wa

foyi ma fɔ an ye o a fɔra de n'i dara ala la i tilen kalan banna a kana to k'a nɛgɛn fila tɛ fɔ ala fɛ dɛ la yubaddalu qawlu ladayya hmm. wa ma ana bi zalamin lil abid kuma tɛ yɛlɛmɛ ala fɛ dɛ mɔgɔw de bɛ fila fɔ mɛ ala ta ye kelen ye kuma na ne bɛ min ɲini karamɔgɔw fɛ an ka hinɛ an dusukun na tiɲɛ an ka hinɛ an n'an ka denbaya la naam an ka hinɛ an yɛrɛ la sigara don alahu akubar ɔɔ dalilu b'e bolo ɔhɔ i ka danaya sira kan siga t'o la mɛ nin fana t'a kunfɛ koyi ayi nin t'a kun fɛ dɛ o tuma na i t'i ta in ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ni nin k'a ka maaya kɛ ten n'a sera lahara ala ɲɛ kɔrɔ tiɲɛ bi dɔn yen dɛ mɛ ni karamɔgɔ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛnna dɔ de ma ala b'a dɔn a t'ale nɔfɛ a bɛ karisa de nɔfɛ a yɛrɛ ka kalandenw b'a dɔn nin tɛ ala nɔfɛ a bɛ karisa de nɔfɛ kabini i yɛrɛ ma sa i b'i taa yɔrɔ dɔn dɛ wa an dun ma kuma an kun fɛ dɛ ayi ma kɛ an ye fɛn o fɛn fɔ an y'a dalilu fɔ siga t'a la wa karamɔgɔ de tɛ yen diinɛ ko sira kɔni n ka silamɛya ko i bɛ se k'a sɔsɔ ne y'o di bɛɛ ma o o dira o di tuma mɛnna u ka dɔ wuli n bɛ wajuli dabila mɛ k'a sɔrɔ diinɛ in kiraw cira jogo dilali de kama kira yɛrɛ ko ten mɛ jogo ko bɔra silamɛw ka wajuli caman na ni karamɔgɔ kelen kelenw tɛ jogo ti fɔ tugun ko a ye seli a ye seli mɔgɔw sara kira ka misiri kɔnɔ ka taa jahanama kɔnɔ kira de y'u ka alimami ye kafiriw sara ala y'u jeni ka sɔrɔ u tun bɛ tugu kira nɔfɛ a ye jogo dilan tɔɲɔli n bɛ mamunu ka kisa d'i ma mamunu ye harunu rasidi den ye haruna rasidi ale de tun bɛ silamɛ bɛɛ mara o don silamɛ bɛɛ ka mara b'a bolo masakɛ don a denkɛ o tɔgɔ ye mamunu ale ye silamɛw ka masakɛ ye mɛ a y'a denkɛ minɛ ka taa di karamɔgɔkɛ dɔ ma ko nin kalan karamɔgɔkɛ in ye mamunu kalan fo a yɛrɛ dara a la ko a ye dɔ fa mɛ don dɔ la mamunu nana kalanyɔrɔ la karamɔgɔkɛ in ye busa da kun mamunu kulo la fo ka busa nɔ to a la ɛ a ko an karamɔgɔ n ye mun kɛ a ko i da minɛ masakɛ den taara mɛ a ma se ka bɛn a ma denmisɛnnin fitinin de don a nana tuguni a ko karamɔgɔ e ye ne bugɔ mun na a ko i da minɛ mamunu taara ni a tora a bɛ karamɔgɔ muraja a b'a ɲininka n ye mun kɛ karamɔgɔ b'a jaabi kumakan kelen de la i da minɛ ah, parce que mamunu bolo ale tɔɲɔna de a ma foyi kɛ n'a kan ka bugɔ mɛ ala y'a kɛ haruna rasidi fatura haruna rasidi fatulen mara nana se mamunu ma a bilala a fa nɔ na ah. sisan ale de kɛra silamɛ bɛɛ ka masakɛ ye n'a ko a ye kunkolow tigɛ a bɛ signalement kɛ dɔrɔn kunkolow bɛ bin foyi t'a la fo n'ala ye min kɛ ah. a sigira o pilasi la don dɔ la a ye a ka kɛlɛcɛw bila k'u ka taa a karamɔgɔ minɛ ka na a ma ɲinɛ taara karamɔgɔ nɔfɛ ka na a ko karamɔgɔ ma ko i hakili b'a la i ye n bugɔ hali bi busan in nɔ bɛ n kɔ la i hakili b'a la wa karamɔgɔ ko ɔhɔ ɛ a ko e ma ɲinɛ o kɔ wa a ko ne ma ɲinɛ a ko e ma ɲinɛ a ko ne ma ɲinɛ a ko i ye n bugɔ mun na a ko n y'i bugɔ nin de la e busan ɲɛ kelen san mugan e ma ɲinɛ parce que i bolo i tɔɲɔna mɛ e de sigi bɛ silamɛ bɛɛ kunna bi n'i ye min kɛ foyi t'a la fo n'ala ye min kɛ mana kalan dɔ don ko i yɛrɛ k'i jija i kana mɔgɔ tɔɲɔ ko ɲɛ to a ti bɔ a kɔnɔ ko n y'o walada de far'i ka waladaw kan komi ala sɔnna ka si di ne ma ka si di e ma fo k'e kɛ masakɛ ye bi e taara ne minɛ ka na walada in di don kun ye bi de ye e bolo ka ban i tɔɲɔna parce que busa kɛra k'i bugɔ i ma foyi kɛ kumana e de bilala diɲɛ silamɛ bɛɛ kunna n'i ko min ka faga o bɛ faga n'i ko min ka gɛn o bɛ gɛn kumana i jija san mugan busa ɲɛ kelen tor'i kɔnɔ i jija i kana maa tɔɲɔ n'o tɛ a ti bɔ a tigi kɔnɔ dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ yan silamɛya de nana ko an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ fiyewu an karamɔgɔ nin de bɛɛ bɔra a la n'i selila dɔrɔn a banna mɛ seli dira silamɛw de ma min nin taa ni ka segin dɛ seli ma maa kɛ silamɛ ye dɛ nkalon don seli dira silamɛw de ma ala kira ka sanayɛlɛ don sallallahu alaihi wasallam ala ye seli faridaya a ko a ka taa di jɔni ma ko taa di mɔgɔw ma minnu k'u ye muminiw ye liyukimu salata k'u ka seli jɔ taa di muminw ma minnu k'u da bɛ ne ala la taa seli di u ma k'u ka seli jɔ aa ja seli nana muminw sɔrɔ a y'u sɔrɔ yen a kan'a yɛrɛ nɛgɛn dɛ mɛ ala ko seli la k'a bɛ mun ɲɛ k'a b'an jogo de dilan bɔn ala ko seli bi jogo dilan ala bɛ nkalon tigɛ ala ti nkalon tigɛ siga t'o la kɛ dɔw bɛ seli la a ti san mugan bɔ a ka to ye alahu akubaru hasidi jumɛn tɛmɛ b'u kan tiɲɛ olu don dɔw bɛ seli la a ti san bi saba bɔ tiɲɛ dabalijugukɛla jumɛn tɛmɛ b'u kan alahu akubaru bana i b'a dɔn ye u ye ala kira ɲininka nin na fana han a ma pɛridi dɛ u ye kira ɲininka ko ala ko seli bi jogo ɲɛ ko mais minnu bɛ ka seli n'u jogo ti ka ɲɛ bi kira ko u tɛ ala bolo foyi la siga alahu akubar c'est-à-dire ko selilaw tɛ aa alahu akubar ayi maa o maa n'i ye seli ɲuman kɛ bilahi i b'a ye ne bɛ nin fɔ don o don siga t'o la n'i ye seli ɲuman kɛ i ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na nka daramani e misiri welela dɛ an ti sa e ye seliji ta wa para para para o ye laada latilen de ye wulibali o de b'an kan don o don n'i ye misiri jɔ dɔrɔn i bɛ min fɔlɔ bɛ kɛ i bɛ taa mikoro ɲini ka anpili ɲini n'i pɛrɛnna maa si tɛ sunɔgɔ bilen an ka misiri ko kɛra o de ye ayalali fara i ka misiri ka surun so minnu na hali a den fitininw a si tɛ se ka sunɔgɔ ayi alahu akubaru o ye tiɲɛ ye haram ah wulibali ne y'a fɔ a ka ca san bi saba ye Tiɲɛ. n bɛ segin a kan n bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ Ɔhɔ. haramu yɛrɛ dan don aha subahanala a bali sigei alahu akubaru a ti bɛn ayi a ti bɛn parce que ala kira ko sigiɲɔgɔn de kana tɔɲɔ hali ni kafiri don hali ni kafiri don i ka tɔɲɔli kana s'a ma n'o tɛ i n'i ka silamɛya ala b'i ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ kafiri tɔɲɔli kama siga t'a la aa wulibali wulibali don mais o de kɛra an ka wasoko ye bi ka kule mais bi makankaw ma réunion kɛ ko misiri kule ka ɲi makan ko k'a diminuer ko jɛn tɛ kɛ n'a ye sisan u bɛnna mun kan ni volimu bi cent na ko k'a tila saba ye ka fila bɔ a la n'i y'a bila volimu kɛmɛ na na ko k'o kɛmɛ tila saba ye ka fila bɔ a la ko wa o bɛ kɛ fana seli weleli ani misiri jɔli seli jɔli ni seli jɔra dɔrɔn a banna mankan wɛrɛ man ka mɛn kɛnɛ ma ka mɔgɔw tɔɔrɔ seti mɔgɔ dɔ t'a faamu mais adamaden juguw bɛ yen quoi u bɛ se k'u profiter nin kuma ninnu na mais anw bɛ sa nin kan koyi bilahi ala kira ka sira kan sigiɲɔgɔn tɔɲɔni kira ye kumaw fɔ a la ko fo ale kɛra a kɔnɔ a kɛra ale miiri kɔnɔ ko sigiɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta sigiɲɔgɔnya gɛlɛya kama alors i ka diinɛ y'i ka diinɛ ye kɛ mais i tɛna taa an ka dugu ye o i ma ne ka so di yan o alors i nana i ka misiri jɔ i ka misiri seli mais fo ne ka dɛsɛ ka sunɔgɔ e ka mikoro kan mais pourquoi sigey ya akbar an ka tiɲɛ dɔw fɔ an fa bɛ nɛni de la an ba bɛ nɛni de la kuma jugu bɛɛ bɛ mɛ an bɛ sa nin kan danfɛn si tɛ yen min bɛ se k'an bɔ nin na nkalon don tɔɲɔli don haramu don a ti bɛn ayi a ti bɛn i tira alors n'i ko i ye silamɛ ye silamɛ ka tɔɔrɔ b'i minɛ de siga t'o la a kana se maa wɛrɛ ma allahu akbar n'a sera maa wɛrɛ ma o bɛ silamɛya kɛlɛ allahu akbar ala kira y'a fɔ ko silamɛ ɲuman ye jɔni silamɛ tɔw kisira mɔgɔ min nɛn ma an'a bolo tɔɔrɔ silamɛw kisira i nɛn ma silamɛ si m'a fɔ a karisa ye ne de neni ayi a ye kuma jugu fɔ ne ma wa i ma maa bugɔ i ma mɔgɔ faga i ma mɔgɔ ka nafolo tiɲɛ mɔgɔw kisir'i nɛn ma u kisir'i bolo ma ko o de ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye tiɲɛ siga t'a la aa nin ye wulibali ye nin ye ala kira ka kuma ye salallahu alaihi wasallam a tigi y'a fɔ siga t'o la ne nisɔn ka di su in na walahi la ni jamiya ye joli u b'o de di siga t'o la bɛ kɛ diɲɛ jamana bɛɛ la mali yɔrɔ bɛɛ oh Côte d'Ivoire c'est-à-dire sous région bɛɛ Burkina Sénégal gɛlɛya mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ joliko la docteurs ko u bɛ ansariw de wele ansaruw jɔyɔrɔ b'aw bolo lahara dɛ sige a bali an nana de ko an ka gɛlɛya bɔ an mɔgɔ ɲɔgɔn kan tiɲɛ aw y'a seko bɛɛ kɛ alidaho a ye kɔntiniye wala nin de b'an ni tɔw cɛ tiɲɛ siga t'a la silamɛya bi mali la yan a bɛ san ba kelen bɔ a b'a bɔ kabini a tɔgɔ tɛ mali alidaho kumaru han mali tɔgɔ dara mali ka sɔrɔ mi- misiriw bi yan tiɲɛ siga t'a la mɛ ansaru oh. aw ta ɲɔgɔn dɔgɔyara la dɛ siga t'a la an filɛ sigi yɔrɔ min na bi ansaruw tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso tan ni wɔɔrɔ bɛ yen siga t'a la o don wa aha oh. dɔgɔtɔrɔso tan ni wɔɔrɔ oh. a bɛɛ bɛ baara la bi a bɛɛ b'a la siga t'a la sini an bɛ dɔ birikiden da la. o bɛ kɛ. alors a lajɛ lahara aw bɛ se ka kuma. siga t'a la walahi. fantanw bɛ furak'a kɔnɔ. tiɲɛ. docteur nana a bɛ kan k'a fɔ ne ye. banabaatɔ minnu furakɛra docteur so la. 2020 na. a nana o papiye de yira ne na ko bɔn ko nin eh, min tɛmɛna ale ka bolo kan ko miliyɔn seegin ah. ko ani kɔ ne ko ne na ah. k'aw ka miliyɔn seegin juru ka ye ne na aa ah, yan'an ka ɲɔgɔn faamu a ma ja dɛ a ko an ka miliyɔn seegin juru t'i la dɛ c'est-à-dire banabaatɔ minnu tɛmɛna ne ka sira kan n'a ko k'u furakɛ ala kama ni a wari bɔra a yɛrɛw de kunna ko ne ka sira kan miliyɔn seegin ani kɔ a y'o de jate 2020 bɔn ɛɛ a lajɛ an taar'u lajɛ waritigi ye jɔn ye ayi o tu la o tuma na etihad kuwa ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni fanga bɛ yen o de don siga t'o la o don dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ du duuru tan tan a ye kulu bɔ a nɔ na dɛ o kɛra o de la ne ko aw ma aw jalakilen don n'i ye jakuma minɛ aa ni i y'a dɛrɛ a bɛ se min na o ye kule ni waasili ye dɛ siga t'o la o bɛ kɛ aa o tuma na n'aw yɛlɛla mɔgɔw joli kan aw ka mɔgɔw taw neni aw ka mɔgɔw ta karamɔgɔ neni aa o y'a jalaki ye dɛ a karamɔgɔ na neni kuma jugu bɛ na fɔ a karamɔgɔ ma parce que aw de ye mɔgɔw bila a karamɔgɔ la o kɛra aw de ye mɔgɔw bila a karamɔgɔ la ka nin ɲɔgɔn misiri jɔ sisan so in n'i y'a jɔlen ye i t'a dɔn n'i ma don a kɔnɔ i tɛ se ka fɛn fɔ a la. tiɲɛ siga t'o la o tiɲɛ ye dɛ. aw de ye mɔgɔw bila aw karamɔgɔ la. alahu akubar. ala kira y'a fɔ ten dɛ kulu zi ni'imatin mahsud. kira ko ko a k'a ka ko kɛcogo dɔ dɔn. ko ala ye nɛɛmani kɛ maa o maa ye. ko a kɛlen bɛ ka dusukun dɔw de bila. u b'a hasidiya u bɛ taa janamɛ kɔnɔ nka u b'a hasidi u bɛ se k'a kɛlɛ cogo o cogo u b'a kɛ alahu akubaru han kira ka kuma don sɔrɔ siran a tigi y'a fɔ ko nɛɛmani bɛ maa o maa na naam ko hasidiw bɛ yen alahu akubaru siga t'o la o la ne bɛ min ɲini an karamɔgɔw fɛ ɔhɔ an ka segin an kɔ wala sunamɔgɔ e ta ye jumɛn ye i bisimila faridamɔgɔ e ta ye jumɛn ye i bisimila wahabiya ta ye jumɛn ye i bisimila wahanda ta ye jumɛn ye i bisimila an bɛɛ nan'a sɔrɔ yen an bɛ taa k'a to yen mais an kana an ka maaya tiɲɛ o kama i ta tiɲɛ fɔ ka sɔrɔ i ma se maa ma maa wɛrɛ k'a ka tiɲɛ fɔ ka sɔrɔ a ma se o bɛ se ka kɛ o. sugu la sisan dɔ bɛ jirimeere dɔ dilan sisan a b'o publicité kɛ ko nin de ka di nin de ka di minfɛn bɛɛ ye sini dɔ wɛrɛ bɛ dɔ bɔ wa k'ale de ta ka d'a bɛɛ ye ayiwa nɔgɔtigiw minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ nɔgɔ ko kalama angɛrɛ angɛrɛtigi dɔ bɛ na ko nin ye angɛrɛ kura de ye nin dilala fo nin jamana in de la nin ɲɔgɔn tɛ yen yann'a ka yɛlɛmɛ dɔwɛrɛ kɛlɛ b'a la wa kɛlɛ t'a la bɛɛ b'i ta fɔ alors mɛ an yɛrɛ ta ye nin de ye an karamɔgɔ fanɛni banɛni t'i fɛn ye ne bɛ min kan ne bɛ sa o kɔni na o tuma na o la e yɛrɛ bɛ min kan hakili la i k'an ka sa a kan kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen bani ne bɛ sa n ta kan e bɛ sa i ta kan baari ta ye kun ye ayi o tɛ kɛlɛ kɛ ko ye o tuma na an bɛ mun kɛ ɔhɔ ne bɛ n ta fɔ mɔgɔw ye wala e yɛrɛ k'i ta fɔ mɔgɔw ye ɔhɔ mɔgɔ kodɔnnaw bɛ yen n'u ye kuma ninnu mɛn Naa. u ka kan ka min ta u yɛrɛ b'a dɔn siga t'o la kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen aa bani karamɔgɔw nin ye ɲumanya de ye dɛ ɔhɔ n'i sara i hasidilama i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ dɛ sigi hasidi tɛ kisi ayi a tɛ kisi ni diinɛ bɔra alako la k'a kɛ hasidiya ye e tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu ni karisa bɛ yen ala yɛrɛ b'i yɔrɔ janya i la dɛ siga t'o la a dira karamɔgɔw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an k'an ka marchandisiw da sugu la wala kiliyanw ka n'a lajɛ ɔ ni min ye min ta o t'o tigi bolo e b'i ta kunna ka ban dɔ ye dɔ tɛ e ko aa nin man ɲi dɛ a bila a bila o fana o ka o ka jugu dɛ o ka jugu siga t'o la an ka hakili sɔrɔ wala n'an ye ala ka kuranɛ lajɛ alijinɛ bɛɛ mm. u ka seli maa don alijinɛ na fɔ n ye ta a tɛ yen o ayi anw ka kuranɛ kɔni kɔnɔ o ma sɛbɛn n'a b'i don alijinɛ na seli seli o t'i don a la dɛ iqamu solati de b'i don a la kuranɛ mumɛ bɛɛ ala m'a fɔ an ka seli ala ko an ka seli jɔ de seli tɛ jɔ misiri kɔnɔ dɛ an bɛ seli misiri de kɔnɔ ala ko de aqimu solata a ye seli jɔ ala m'a fɔ sɔlu la o tɛ kuranɛ na kuranɛ mumɛ bɛɛ a ye seli tɛ yen kuranɛ kɔnɔ a ye seli jɔ a ye seli jɔ o de bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na an karamɔgɔw ko ko seli tɛ jɔ misiri kɔnɔ dɛ ko seli bɛ kɛ misiri de kɔnɔ ɔ an y'u ɲininka o tuma na n'an selila misiri kɔnɔ seli bɛ jɔ min a ko kuma ɲɛna sisan ko i kɛlen kɔ ka salamu bila ka bɔ misiri kɔnɔ dɛ i bɛ seli jɔli daminɛ yen ni muso fila b'i kunna kɛ laadiri ye kan'a fɔ nin ye baramuso ye ka hɛrɛ k'o ye ka nin tɔɲɔ k'o ye galomuso ye. e ka seli ma jɔ i bɛ janɛmɛ kɔnɔ n'i sara ten wulibali don faama fana bɛ ten i bi mɔgɔ minnu mara n'i y'a dɔ ɲagami k'a tɔɲɔ ko ala ye alijinɛ kasa k'i ma haramu ye sugu la jagokɛla bɛ ten n'i bɔra misiri kɔnɔ ka salamu bila i bɛna seli jɔ i ka jagokɛyɔrɔ la ka kilo dafa ka basikili dafa kana mɔgɔw tɔrɔmpe a bɛ fɔ o de ma ko a ye seli jɔ siga t'o la selijɔla ka dɔgɔ an fɛ dɛ selikɛla de ka ca ka ca wa seli ɲumankɛla yɛrɛ man ca ayi alahu akubaru man ca seli ɲumankɛla man ca dɛ alahu akubaru ni n ma taa misiri la n bɛ min ɲini n t'o sɔrɔ ɔhɔ ni n ma n kɛ tan mɔgɔw bɛ tigɛ n na Tiɲɛ. ɛ amaraw bɛ taa daramaniw bɛɛ bɛ taa misiri la Ɔhɔ. ɛ umaru sigilen don Ɔɔ. aa i yɛrɛ na wuli dɛ Siga t'o la. i t'i wuli ala kama dɛ Ayi. ko mɔgɔw na tigɛ n na tiɲɛ siga t'o la kuma na don o don sa u bɛna ɛ umaru wa an t'a to yen dɛ ee cɛw ne sen dɛ n ko n bɛ n jɔ a kan bi cogo o cogo o taama tɛ ko ye. alahu akubar siga t'o la. ayi n'i ye kerecɛnw ka bibili lajɛ u ko ko setanɛ ti maa si bali. i ka taa egilizi la ko au contraire a bɛ n'i wele yɛrɛ de ko na a ye taa egilizi la lɛri sera ko setanɛ b'o kɛ k'i lawuli ko i ka taa egilizi la ko setanɛ t'i bali ka taa egilizi la ko mɛ ko setanɛ b'i bali i ka ala sago de kɛ i bɔlen kɔ egilizi la i ni walimuso dɔ b'a affaire dɔ de la i bɛ jama nafolo dɔ détourner ko sitanɛ t'i bali ka taa église la mais a b'i bali i ka ala sago kɛ misiri ko tɛ o ayi o ko tɛ limaniya de don o la ne nisɔn ka di yan kosɛbɛ siga t'a la ne min fɔ sisan kɔlɔnjɛbakaw ye musow ye sadiri cɛmani cɛmani caman wolola cɛmaniw bɛ ka wolo mɛ mali yɛrɛ bilama mago tɛ cɛmaniw na mali mago bɛ cɛw de la sisan cɛw mali mago bɛ cɛw de la musow cɛw bɛ sɔrɔ cɛ bɛ sɔrɔ ni mun ye k'i ka furu bonya ka kɛ walidenw fɛ k'i janto i ka taafe bolo la a fɔ ala tɛ yen a fɔ ala tɛ yen silamɛya tɛ dɛ a fɔ ala yɛrɛ tɛ yen mɛ i cɛ bonya i dusukun yɛlɛmɛ ka kɛ walidenw fɛ ka k'u ka hɛrɛ fɛ i mana den o den wolo kana taa doma nɔfɛ kun kana taa mori fɛ yen ayi o to yen i ye min kɛ o b'a bɔ alahu akubar sigi cɛw bɛ ɲɔgɔn dan bakunda de tiɲɛ o fɔra nin jamana in kɔnɔ o y'a sɔrɔ silamɛya ma se yan fɔlɔ tiɲɛ siga t'o la aa ayidara sigi mais k'a fɔ ba sɛgɛnna tɛ dɛ u b'o de fɔ ko ni ba sɛgɛnna ko den bɛ non non non oh. sɛgɛn tɛ o hali ni wari bɛ dilan aw ka so ko i cɛ barika ɲini kan'a lamaloya a sutura i dusukun kɛ ka walidenw ka hɛrɛ kanu n'i y'a mɛn ko i sigiɲɔgɔn dɔ den ye miliyari sɔrɔ ko a bɛna etazi jɔ a fa ye a somɔgɔw ye nisɔndiya n'a ye ko ala b'a janto e den la diinɛ ko tɛ dɛ hali n'i bɛ boli sɔn damɔnzɔn tɔgɔ bɛ fɔ fo ka diɲɛ wuli bitɔn kulubaliw tɔgɔ bɛ fɔ u baw ma seli o ayi u tɛ maturu mɛ barika u denw tɔgɔ bɛ fɔ alahu akubaru musow a y'a janto n ka nin kuma in na u tulo b'a la o jango ni sinamuso b'i fɛ e bɛ fɛ ka bɛɛ dan i ti bɛɛ dan ko i cɛ ka k'i fɛ dɛ i bi bɛɛ dan ko n ye n cɛ bonya k'a barika ɲini tiɲɛ alahu akubaru o ye tiɲɛ i sinamuso a ka taa n'o ye a k'i ka so si yɛrɛ ta ka t'i sinamuso fɛ yen n'a bɔra a ɲininka n ka ji kalaya wa kana kɛlɛ kɛ dɛ kɛlɛ tɛ yen walahi n filɛ ka ismul azam d'aw ma siga t'o la muso muso ka ala tɔgɔ bɛɛ ye a ka kɛ walidenw fɛ a k'a cɛ sutura k'a cɛ bonya a kan'a cɛ jabɔ kɔrɔ a k'a ka tafe bolo kɔlɔsi n'a gɛlɛyara i bolo kana taa mori fɛ yen kana taa doma fɛ yen n'i den ka ko dɔ nana n'a gɛlɛyara a fɔ ala ne cɛ ye min kɛ n na hmm. a kɛra ala ɲɛna ne m'a kɛlɛ dɛ n y'a to i kama ala ne cɛ ye nin kɛ sinamuso ye n yɛrɛ ɲɛ na ala n m'a kɛlɛ n ma sinamuso kɛlɛ ala n'a sɔrɔla kama bɛ yen a kɛ o kama i ka n den kɛ tan ni kuranɛ cɛ a y'a kɔrɔbɔ a y'a kɔrɔbɔ muso a y'a kɔrɔbɔ mori fɛ taa ye kɔntaki jira de ye ne y'o fɔ ye o mori moriw bɛ se ka min kɛ dɔrɔn barikamuso den wololen ba ye vila jɔ ka kuran bɛɛ don a la ka taa kuran baranse inɛriji la mɛ den nana a ma kɔntaki de ye n'a taara morikɛ fɛ yen morikɛ min ba ye ɲuman kɛ o morikɛ mana ala wele tile damadɔ kɔntaki bɛ jira cɛ la a bɛ taa kɔntaki pi morikɛ ka kɔntaki tɛ dɛ a ba ka kɔntaki n'a y'o pi dɔrɔn yeelen bi mana ee karamɔgɔkɛ fɔrilen don non non non karamɔgɔkɛ ye kɔntaki de jeli i ba kun tilala de pewu a bani bilahi tiɲɛ siga t'a la aa Ayidara sigei a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka bani hali an yɛrɛ fɛ bamaana yan maa o maa dɔnna ko dabalijugukɛla don ko a bɛ mɔgɔw faga a bɛ mɔgɔw ka foro tiɲɛ a y'u ka duw lajɛ ala y'a bɛɛ ka ci siga t'o la o kɛra Ayiwa kɔrɔba ko ten a ko a tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko ale yɛrɛ bɛ du dɔ dɔn u ka cɛkɔrɔba kun man ɲi ko mɛ ko baganw de bɛ siri a du kɔnɔ bi ko hali sɛ tɛ yen na wulibali don mɔgɔ dusukun tɛ se ka juguya ala ka fɛn bɔ e la k'o bɛ tila ka mɔgɔw dan ala tɛ sɔn o ayi o tɛ kɛ aa Ayidara a ye dusukun ɲɛ musow a y'a cɛw bonya a cɛw n'a ka di y'a kɛ laadiri ye n'a man di y'a to yen mɛ ne kɔni bɛ kelen dɔn cɛ min bɛ sa ka muso fila to i kun ka tila ka taa don alijinɛ na a bɛ se ka kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ oui mais a bɛ se ka kɛ parce que ala y'a kɛcogo fɔ ala ko cɛ bɛ se ka muso naani furu mais ko n'i sigara i yɛrɛ la dɔrɔn ko dan kelen ma hali o kelen yɛrɛ kunko b'a la dɛ a musow bɛ cɛw bolo cogo dɔ de la ala ye muso bonya de maa o maa b'i yɛrɛ kalama muso ka bon de n'i ko ne fa ye nin i fa kɔni y'o ye mɛ i ka na diɲɛ na ala y'o kɛ muso dɔ de ye muso man dɔgɔ dɛ ni maa ye muso dɔgɔya ala b'i dɔgɔya cɛ dɔw bɛ yen u bɛ muso fila ta k'u fili so kɔnɔ kelen sago bi kɛ mɛ kelen bɛ yen hali a t'a fɛ k'a ɲɛ da o kan o yɛrɛ b'a dɔn a ne nege bɔra n cɛ la ee o ka jugu ni ma koyi a bɛ taa min a ye den fila ni saba sɔrɔ a bɛ taa min a bɛ taa k'a denw to min o kuma na a kɛlen ka jɔn ye sa min ka di i b'o k'a la a kɛ mɛ i labɛn dɛ seli tɛ dɛ hali ni misiri binn'i kan i bɛ jahanama kɔnɔ. sigi o kɔni. wulibali don. tiɲɛ siga t'a la ti yɛlɛma. cɛ min bɛ kisi muso filatigi min bɛ kisi a man ca dɛ. alahu akubar o ye tiɲɛ. hali kira salalahu alayhi wa salam. n'a tun ye tilali kɛ a musow ni ɲɔgɔn cɛ. c'est-à-dire ni mɔgɔw nana ni fɛnw ye ka d'a ma. a b'a fɔ a musow ma ayiwa a ye na ala ye nin nɔgɔya an ye ɔhɔ a b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ alahu akubaru Ah, a b'a fɔ ala nin ye ne ka tilali ye dɛ sigei n'a ɲɛnen don ne kɔni y'a kɛ n ka tiɲɛ sira de kan alahu akubaru mɛ n'a ma ɲɛ yɛrɛ i bɛ yafa n ma sigei n'a ye fɛn tila musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ala deli Naam. ni fili b'a la ale kiratɔ yɛrɛ ko ala k'o yafa ye alahu akubaru e dun i yɛrɛ ni ala cɛ i ye min kuru ka di nin ma nin t'a kalama siga t'o la mɛ a kɛra ala kɔni ɲɛ na a kɛra ɲɛ na a bani cɛw a y'a janto a yɛrɛ la dɛ du kɔnɔ du caman bɛ yen gɛlɛya bɛ yen an b'a fɔ dɔ de ye n dabali maa m'i dabali dɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔw dabali farafinya dilanlen b'o kan mɛ an bɛ balo ten o barikaw de bɛ juru tigɛ n'u ye fereke don ka ban barika b'a walo ka bɔ i bɛ taa aw bɛ kɛ dɛ aw b'o tile fila kɛ o waati ka gɛlɛn ee kana kɔrɔtɔ fereke in dɛ a barika b'a walo ka bɔ yen mori nasi tɛ doma doma furamugu tɛ sɔɔni dɔrɔn ala bɛ na ni nɔgɔya ye fereke in bɛ walo k'a kɛrun a kɔnɔ dabali ye tiɲɛ ye dabali ye tiɲɛ ye nka barika b'a walo de i bɛ taa tiɲɛ ayi dira sige i bɛ taa dɛ i bɛ taa kɔsɔkɔsɔ n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ka du kɔnɔ du bɛ nagasi mm. k'a ka sɔrɔ bɛɛ ban dutigi bɛ taa domaw ni moriw fɛ yen ɛ n'i sera moriw fɛ yen o y'anw ye o ka nɔgɔn an b'a fɔ an b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i ba tɔgɔ sɛbɛn sini i bɛ na an b'a fɔ ee an y'i ka ko jate minɛ han i y'a ye i den garisɛgɛ a kun ka bon kojugu i m'a ye a filɛ fo siman ka don olu la nin u ye dabali jugu k'a la dɛ an kɛ ee n'i ma se ka barika ɲini i denw ye n'i sera u ma tafe bi ban i bɛ tila ka juru ta alahu akubar o ye tiɲɛ ye an b'a wale kun alahu akubar k'a fɔ a e kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen dɛ ɔhɔ ɛ safurula nin ye cɛ dɔ ye a ne ka yɔrɔ man jan a b'i n'a fɔ a sen kelen man ɲi sige ɛ o sin k'a fɔ tɛ ɛ a mara don alahu akubar a b'o fɔ aa a jira ɛ a mara tɛ ale yɛrɛ don ɔhɔ parce que ni tɔɲɔli t'i bila ka lahara kɔnɔ tɔɲɔli t'i bila ka lahara kɔnɔ i ye muso tɔɲɔ k'a ɲɛguwan taayɔrɔ si t'a bolo a sabalilen don se t'a ye ala ko ahan ɛ ne min ye e da i bɛ ka ka jurumu kɛ min fa ma kaba pɛrɛn jigin i kan ma balawu s'i ma ne ka jɔnmuso nin filɛ e bolo ko i k'o mara e yɛrɛ de y'a ɲini ko i b'a fɛ i bɛ k'o tɔɲɔ ta a b'i garisɛgɛ nagasi sɛnɛ dɔw bɛ kɛ a bɛ fɔ ko i ka sɛnɛ ma ɲɛ n'u m'a fɔ nɔgɔ man ɲi u b'a fɔ dugukolo man ɲi o si tɛ i bɛ t'o ɲɛguwan ni domaw ni mɔriw fɛ yen fo ka t'i yɛrɛ halaki ka sɔrɔ i yɛrɛ de ka dabali don muso min tɔɲɔlen don n'o m'a yɛrɛ sɔrɔ fo k'i sa i b'a fɛ ka se yɔrɔ min na i tɛ se yen. ayi i tɛ se yen sigi an ka zamzamiw. a y'a janto nin na dɛ cɛw musow dɔw tɔɲɔna. tiɲɛ. muso dɔw tɔɲɔna u sɛgɛnna. alahu akubaru. o de la dɔɔni ko. ko ala ye muso kɛ naani ye ko i kana tɛmɛ naani kan ko muso yɛrɛ bi dan naani ni cɛ ye muso naani ta ko cɛ bi kelen ta kelen bi cɛ ta kelen b'a yɛrɛ ta bɔnɛ bi kelen ta muso naani kumakan naani ni cɛ ka muso sera naani ma dɔrɔn ko a ka jɔ yen o ye tɛriminali ye cɛ bi kelen ta

fɛn wari kɔni mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ oh. a b'i dɛnɛ ɔ jɛnɛba i tɛ nin minɛ kana to ninnu ka bɔ a kalama wayi mɛ ala b'a kalama ala b'a kalama oh. cɛ kɔni b'o ta o ye cɛ fani ni saw oh. o y'a banɛ ni saw o ye bɔnɛ jigin a ka saw a b'o ta siga t'o la a ti fara o la dɛ n'o ko min dɔrɔn wa n'i m'i farati i ka furu bi sa dɛ a bɛ sa a b'o ta kulubali kelen yɛrɛ bɛ cɛ ta o b'a fɛ o mana fɛn o fɛn sɔrɔ o bɛ n'o d'a ma n'a k'o ka min kɛ o b'o kɛ mɛ o kelen bɛ k'a ka fɛn bɛɛ ɲɛsin cɛ in ma mɛ hali a mago t'o la nka o kɔni b'a ta o b'a seko bɛɛ k'a ye kelen b'a yɛrɛ ta o tɛ kɛlɛ kɛ maa fɛ koyi n'a sera o ka so a b'o sɔrɔ yen n'a ma se o ka so o ta tɛ fɔ maa ye o da tɛ maa la o b'a yɛrɛ ta bɔnɛ bɛ kelen ta bɔnɛ bɛ min ta n'a bɔra sadiri a sɔn jara o o ma se k'a yɛrɛ maîtriser o bɛ to kuma na ten ɛ jɛnɛba mun de kɛra e bɛ kuma i yɛrɛ ma tan ɛ ne bɛna sa o nin de bɛ ka ka da ne ka so ye ne cɛ a bɛ se ka kalo kɛ a tɛ se ne ka so so si tigɛlen don n na wa hali da dumuni a minɛ k'a dun o tɛ ne ni n cɛ cɛ buru buru buru buru buru ko bɔnɛ b'o ta mɛ ka sɔrɔ a jo don a tɔɲɔlen don a tɔɲɔlen don mana cɛw a y'a janto a ra n'a ka di min ye i muso minɛ ka ɲɛ fila ni saba ko tɛ dɛ hali ni muso kelen dama b'i kun e bɛna ɛri jumɛn na minuit une heure du matin muso kelen de b'e bolo o biri bɛ so kɔnɔ yen e bɛ dugu kɔnɔ fo minuit o y'i denw ma y'a kan n'i donna fana ne sɛgɛnnen don bi o yɔrɔ bɛɛ i bɛ t'i da

an karamɔgɔw ye bi adamadenya pese ka bila waati tɛmɛnen dɔ dugu dɔ tun bɛ yen dugu in bɛɛ y'u dɔn nkalontigɛ ani janfa an ka karamɔgɔ dɔw de ye bi yɛrɛ bila ten ka bi silamɛw bila ten dugu in kɔnɔ ma dugu dɔnnen don ni nkalontigɛ ni janfa de mais cɛ dɔ bɔra dugu in na ka muso dɔ ɲini dugu wɛrɛ la mɔgɔ si tɛ sɔn ka furu ka taa mais a ye nin muso in nɛgɛn muso sɔnna a y'a furu siri furu siri cogo yɛrɛ la sariya la seerew bɔra a la furu sirila waati nana se ni an b'a fɔ cogo di cɛ mago ɲɛna muso in na a ye muso gɛn a y'a gɛn dalu foyi t'a bolo k'a gɛn dɔrɔn parce que n tilala a la muso nana u ka alikadi fɛ yen juge fɛ yen kiritigɛla ko karisa ye ne furu mais a ye n gɛn hmm. aa juge ko ko seere b'e la o la ko i cɛ don wa parce que juge ye cɛ wele ko muso in ko ko a cɛ ye e ye i y'a gɛn ɔhɔ a ko ale tɛ muso in dɔn yɛrɛ alahu akubar ɔɔ juge ko e t'a dɔn a ko ayi juge ko muso in ma seere bɛ furu in na wa sigei muso ko ɔhɔ voilà a ko taa seerew wele ka na alahu akubar minnu yɛrɛ u kɛra sababu ye naam ka furu in kɛ Ɔhɔ. muso taara olu nɔfɛ ka na ɔhɔ o bɛ kɛ cɛ bɛ yen seerew bɛ yen muso bɛ yen juge ko seere ninnu ma nin ye nin furu aw b'a kalama u y'u kali k'u t'a kalama u tɛ muso in yɛrɛ dɔn juge ko nin ye mun ye nin ye mun ye nin muso in bɛ se ka wuli ka na ne yɔrɔ la cogo di ko cɛ y'ale furu ka ka tila k'a gɛn mun na mɛ ni tiɲɛ fana don pourquoi seerew fana bɛɛ ko ko nkalon don u tɛ muso dɔn jugeya tɛ i ye min kalan dama ye hikima dɔ de bɛ yen kodɔn dɔ de bɛ yen ni o ye juge jɛ dɔrɔn dɔ b'i jɛ alahu akubar o ye tiɲɛ ye juge y'a sigi k'a sigi a ye muso ɲininka ɔhɔ ko wulu b'aw fɛ yen wa est-ce que wulu b'i cɛ fɛ wa muso ko ko ɔhɔ ko wulu fila bɛ yen alahu akubar juge y'a ka gardiw wele k'u ka taa ni muso in ye u ka to da la ka jate minɛ muso in ka don cɛ ka so ni wulu fila y'a accepte u ka segin ka na mɛ ni wulu fila kulela a la u ka segin ka na n'o fana jaabi u taara garidiw u sera da la garidiw y'u dɛn muso muso furumuso de don ale de bɛ to bila wulu kɔrɔ a donna dɔrɔn wuluw bɛɛ bolila ka n'u panpan k'u dulondulon a la zuzi ka mɔgɔw ɲɛ b'a la u segira ka n'a ɲɛfɔ zuzi ye zuzi k'u ka cɛ fila in minɛ ka hadu b'u la fɔlɔ gɛɲɛ bi seegin u y'u susuli daminɛ minkɛ u jɔra a la ko tiɲɛ na olu yɛrɛ de y'a furu bolomɔ ye mɛ cɛ ko k'u k'a fɔ juge de ye ko tiɲɛ tɛ juge ye du sɛbɛn muso tɔgɔ la ko cɛ de bi bɔ mɛ e bi don ka gɛɲɛ bi seegin seegin kɛ seere fila kɔ la seere juguya la a ko bɔn ko nin min bɛ ka kalan an fɛ kalanfɛnw na dɛ ko an kan'a kɛ histoire ye ten ko k'a kalan ko an k'an yɛrɛ lajɛ a kɔnɔ ta hmm. an ka silamɛya la ko an bɛ an ni ninnu bɛ cogo di mais Kɔlɔnjɛbakaw n b'a ɲini ala fɛ hmm. a y'an bonya yarabi a bɛ min fɛ ala k'o kɛ dugu in ala k'a barika dugu bi barika ni bɛn de ye ala k'aw bɛn kɔlɔnjɛba ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ a ye garibukɛ bonya a ye garibukɛ jama a sara bɛ ala bolo ala k'a yɛrɛ bɛɛ nisɔndiya ala k'a sago d'a ma rabana atina fi dunya hasana

kɔlɔnjaba dugu kɔnɔ ka kɛ ni alamisadon juin kalo tile mugan ani naani san ba fila ani mugan ni kelen o de tun ye nin ye an bɛ alahu taala deli wajulukan nafama min bɔra ka kɛ an ye sa ala k'a kɛ an nafalan ye ala k'a kɛ an ka dugu jɔlan ye ala k'a kɛ an ka jamana jɔlan ye ala ka sigida nata fana jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wasalamu aleykum wa